lá ag cluiche rugbaí i Stade de France. Am lóin a bhí ann agus bhí Eoin, Liam agus Niall suite ag bord i gceaintín na scoile. Bhí comhrá ar siúl eatarthu fad 's a bhí a gcuid rollaí á n-ithe acu. Thosaigh siad ag caint faoi fhoireann rugbaí na hÉireann agus an t-ádh a bhí orthu le buachaint i gcoinne na Breataine Bige an deireadh seachtaine roimhe. Bhí Éire ar comhscór leis an bhFrainc ag barr na sraithe. ní raibh ach cluiche amháin le himirt i gcoinne na Fraince i bPáras ag Éirinn an Satharn dár gcionn leis an gcomórtas a bhuachaint. Ní raibh seans ag Éirinn sa chomórtas go dtí seo, ach gach seans nach mbeidís i suíomh chomh láidir seo riamh arís. Bheartaigh na buachaillí go rachaidís chuig an gcluiche ar an Satharn. Maidin Dé Sathairn, chuaigh na buachaillí chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath le heitilt go Páras. Bhí mála droma an duine pacáilte le cúpla ceapaire le hithe agus athrú éadaí, ar eagla na heagla. Bhí sceitimíní ar na buachaillí mar ní raibh duine acu thar lear gan duine fásta riamh. Thug a dtuismitheoirí an t-uafás comhairle dóibh. Cé go raibh muinín acu sna buachaillí, bhí imní orthu iad a scaoileadh ar an turas ar eagla go dtarlódh rud ar bith dóibh. Ní raibh an eitilt róchompordach ach b'fhiú go mór an €20 a d'íoc siad ar thicéad fillte an duine. Níorbh fhada gur thuirling an t-eitleán i bPáras agus léim na buachaillí ar bhus go lár na cathrach. Lá breá brothallach a bhí ann agus shuigh na buachaillí ar bharr an bhus dhá stór. Ní raibh díon air agus bhí an leoithne gaoithe ina gcuid gruaige go haoibhinn ar fad. Thiomáin an bus thar an Túr Eiffel ar an mbealach chuig lár na cathrach agus d'úsáid na buachaillí an deis le grianghraf a ghlacadh de. Chuaigh na buachaillí ag siúl na cathrach, chonaic siad ailtireacht iontach ar an Champs Elysées agus cheap na buachaillí go raibh na radharcanna dochreidte agus dodhearmadta. Chuaigh siad chuig siopa spóirt chomh maith agus cheannaigh siad liathróid rugbaí agus geansaí na hÉireann mar chuimhneachán ar an ócáid speisialta. Bhain na buachaillí triail as cócaireacht na Fraince i mbialann bheag dheas. Bhí amhras orthu nuair a mhol an freastalaí seilidí dóibh ach bhí orthu a admháil go raibh siad iontach blasta. D'éirigh leis na buachaillí bheith ag an bpáirc imeartha cúpla uair a chloig roimh thús an chluiche. Nuair a shroich na buachaillí Stade de France bhí sé plódaithe. Bhí ard atmaisféar ann nuair a tháinig na himreoirí amach ar an bpáirc agus le linn na n-amhrán náisiúnta. Bhí an lámh in uachtar ag an bhFrainc sa chéad leath, d'éirigh leo dhá úd a aimsiú agus shlánaigh siad ceann acu. Ní bhfuair Éirinn ach trí phointe ó chiceanna éirice. Bheadh ar Éirinn feabhsú go mór sa dara leath. Bhí tromlach na nÉireannach in ísle brí agus cheap siad go raibh an cluiche caillte. Ní raibh dóchas caillte ag na buachaillí agus bheartaigh siad a gcroíthe agus a n-anamacha a chur sa tacaíocht don dara leath. Láithreach ó thús an dara leatha, ba léir go raibh athrú mór tagtha ar fhoireann na hÉireann. Throid siad go fíochmhar le haghaidh chuile liathróid ach go háirithe sna clibirtí. Bhrúigh siad na Francaigh go héadrócaireach agus d'éirigh leo an lámh in uachtar a fháil ar fhoireann na Fraince. Baineadh geit mór as imreoirí agus as lucht leanúna na Fraince. Ní raibh siad ag súil le hiomaíocht chomh géar. Bhí ciceanna éirice á ngéilleadh ag na Francaigh go mion minic agus bhí an bhearna ar an gclár scóir ag laghdú diaidh ar ndiaidh. Níorbh fhada gur léim an liathróid amach i lámha Conor Murray agus thug sé pas mór fada trasna na páirce. Osclaíodh cosaint na Fraince go sciliúil leis an bpas gleoite sin agus d'aimsigh Éirinn úd éasca ina dhiaidh sin. Ní raibh ach nóiméad fágtha agus bhí foireann na hÉireann chun tosaigh don chéad uair sa chluiche. Lig na buachaillí liú mór áthais astu. Sheas Johnny Sexton leis an gcic slánaithe a ghlacadh. Uillinn ghéar a bhí ann amuigh ar an sciathán, ach rinne sé éacht agus chuir sé an liathróid go díreach thar lár an trasnáin. Bhí seans eile ag na buachaillí bheith ag ceiliúradh. Ní amháin go raibh foireann na hÉireann chun an cluiche a bhuachaint, bhí siad ar tí Sraith na hEorpa a bhuachaint chomh maith. Shéid an réiteoir an fheadóg le deireadh a chur leis an gcluiche agus bhí foireann na hÉireann ina seaimpíní. An scór deiridh ná fiche haon, cúig déag. Thug na buachaillí barróga dá chéile agus bhí lúcháir an domhain orthu go raibh siad i láthair ar lá chomh stairiúil. Ba chinnte go n-inseoidís scéal an chluiche seo lena ngarpháistí amach anseo.